Go raibh míle maith agat a Thomáis agus go raibh míle maith agat as an gcuireadh a bheith anseo. Tá tá sé go hiontach a bheith anseo ag ag caint libh. Ehm, Is eh, is mar a dúirt Tomás, is údar mé, ehm, is file mé agus is ceoltóir mé. Tá, tá leabhar agam, Clocháin sa Scoilt. Tá idir shaothair léirmheasa agus shaothair ficseanúil agam. Agus eh, tá leabhar agam, Clocháin sa Scoilt, is ainm dó. Agus is leabhar a d'eascair as mo thráchtas dochtúireachta. Is leabhar a phléann iar-nua-aoiseachas an, an t-úrscéal iar-nua-aoiseach sa Ghaeilge. Agus beidh mé ag teacht ar ais chuige sin i gceann tamaillín. iar-nua-aoiseachas. Tá leabhar eile agam, El, mar a dúirt Tomás, is bhí an t-ádh liom anois nuair a bronnadh duais air ins An Post Irish Book Awards agus san Oireachtas roimhe sin, agus is maith an rud é toisc go spreagann sé daoine chun é a léamh. Agus arís bhí an filíocht agam, agus déanaim mo chuid dánta mar. Filíocht is filíocht ó bhéal ar stáitse le ceol agus tá banna ceoil jazz agam agus déanaimid é agus oireann an jazz go mór dom chuid dánta. Ceapaim gur toisc gur dánta uirbeacha atá iontu. Agus, ach, ní theastaíonn uaim a bheith ag labhairt faoi, faoi, faoi fhilíocht anois. B'fhearr liom díriú ar an bprós. Ceapaim go bhfuil an prós an-tábhachtach i gcúrsaí liteartha. Sin b'in an smaoineamh a bhí ag Máirtín Ó Cadhain sa leabhar a bhí aige, An Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca, cumhacht agus tábhacht an phróis. Agus ba mhaith liom díriú, tá trí rud ann, ba mhaith liom díriú ar thrí rud agus. An ar dtús, sin rudaí a ceapaim go bhfuil cumhacht agus tábhacht ag baint leo i gcúrsaí liteartha. Agus an chéad rud, baineann sé sin leis an tslí ina bhfuil an leabhar ag labhairt faoin saol ina bhfuil, inar cruthaíodh é. go bhfuil cuid den zeitgeist i gceist leis, go labhraíonn sé faoi na rudaí, faoi mheon na haoise, agus ceapaim go bhfuil sé sin an-tábhachtach. Rud eile, mar a dúirt mé, scríobh mé mo chéad leabhar faoin úrscéal iar-nua-aoiseach, agus ba mhaith liom é sin a phlé, ceapaim gur, is maith liom é, is maith liom an t-iar-nua-aoiseachas, agus is maith liom é a úsáid, is maith liom, tá sé spórtúil. Is cineál litríochta atá ann, bíonn sé ag pleidhcíocht agus is maith liom é sin, is maith liom pleidhcíocht liteartha. Agus an tríú rud, fealsúnacht. Ní gá don leabhar go mbeadh fealsúnacht sa leabhar ach is maith liom é, is maith liom an, sin, is, whatever, is rud, is doimhneacht, is leibhéal doimhneachta eile atá ann. So mar sin, ba mhaith liom. an trí rud sin a phlé, ach b'fhéidir gur maith an rud é tagairtí liteartha a dhéanamh chun iad a mhíniú, agus tagairtí a dhéanamh don úrscéal sin L, toisc go bhfuil na rudaí sin go léir san úrscéal sin L. Agus ar dtús, b'fhéidir gur chóir dom rud a rá faoi leabhar sin, b'fhéidir nach, do na daoine nach, sé léite a raibh. Cúis an leabhair ar dtús, an chúis scríobh mé é. Is leabhar fantaisíochta é, ach ní bun agus barr an scéil é an fhantaisíocht. Ní Harry Potter é seo ar chor ar bith. Is leabhar, úsáidim an fhantaisíocht mar uirlis chun téama amháin a phlé, sin coincheap na fírinne. Agus bhí sé sin an-mhór, a Chathail. Táimid ar thóraíocht na fírinne agus beidh mé ag labhairt faoin rud céanna anois. Coincheap na fírinne, cad is fírinne ann? Agus ceapaim go bhfuil sé sin an-tábhachtach. So, mar sin, An, sé an rud a dhéanaim ná cruthaím teoiric comhcheilge liteartha sa leabhar. Tá tá rudaí agus tá tá fhios againn go bhfuil an an teoiric comhcheilge. Cuireann sé rudaí le chéile atá fíor i slí chun cur in iúl do dhaoine go bhfuil rudaí eile fíor cé nach bhfuil sé fíor ar chor ar bith. Déanaim é sin. Tá a lán taighde déanta agam sa leabhar seo, taighde stairiúil, agus cuirim rudaí le chéile agus cruthaím líon damhán alla d'fhíricí stairiúla chun cur ina luí ar an léitheoir go bhfuil rud éigin fíor, agus is scéal fantaisíochta. Táim ag iarraidh. cruthú don léitheoir go bhfuil an fhantaisíocht fíor, agus is scéal cuíosach áiféiseach, agus táim ag iarraidh cruthú go bhfuil an áiféis fíor, agus an chúis a bhfuilim á dhéanamh sin toisc, chun léiriú cé chomh leochaileach atá an fhírinne sa lá atá inniu ann. Sin an rud a bhí i gceist agam. Mar sin. Ba mhaith liom rud a rá chomh maith faoi struchtúr an leabhair. Tá dhá shraith sa leabhar seo agus bíonn sé ag dul anonn is anall idir an dá shraith an t-am ar fad. Agus tá an tsraith chomhaimseartha ann agus tá an tsraith stairiúil chomh maith. Sa tsraith chomhaimseartha, tá sé suite i gcathair Chorcaí agus is as. Cathair Chorcaí mé féin agus tá tá carachtar ann, tá tá reacaire agus bíonn sé ag labhairt go díreach leis an léitheoir, go díreach agus insíonn sé insíonn sé don léitheoir nach úrscéal é ar chor ar bith ach fírinne, rud a tharla dó le fírinne agus is ceapaim go go bhfuil sé sin an-tábhachtach. Agus is cuid den iarnua-aoiseachas é sin chomh maith. Agus labhraíonn sé air sin go díreach. Agus tarlaíonn rud dochreidte dó. Agus tá air fáil amach cad a tharla agus déanann sé taighde stairiúil chun fáil amach. Agus an tsraith stairiúil ansin, tá sé suite sa seachtú haois déag, san Ísiltír, sa Fhrainc, i Sasana, sa Danmhairg agus. Sin an rud, an rud a fuair an carachtar sin amach tríd an taighde agus insíonn an carachtar sin, de réir an scéal, sé an carachtar a scríobh an tsraith stairiúil. So, mar sin, sin an scéal mar sin. So, an rud a dúirt mé ar dtús faoin zeitgeist, faoin iarnua-aoiseachas agus faoin bhfealsúnacht. Conas a oibríonn sé sin? An zeitgeist. Is. Tá an saol an-ait sa lá atá inniu. Tá an ghlúin seo éagsúil ó gach aon ghlúin a bhí riamh ar éigean dtaobh. Tá rud thar le fiche bliain anuas. Tá an saol athraithe. Is féidir linn ár lámha, chur inár bpócaí agus eolas an tsaoil a aimsiú go díreach. Níor tharla sé seo riamh. Tá sé seo, tá an t-idirlíon i bhfad níos mó ná an clóphreas. Ach tá sé dochreidte agus tá tionchar ollmhór. ar an gcine daonna. Agus tá an, leis an méid eolais, an méid faisnéise, an méid mífhaisnéise atá ann sa saol, do you know, tá sé rudaí athraithe agus cuireann sé sin ceist orainn, cad is fírinne ann? Cad is fírinne agus conas oibríonn sé? Conas is féidir linn an fhírinne a aimsiú? Agus ní amháin, bhíos, bhíos ag scríobh an leabhair seo nuair a bhí Trump sa Teach Bán, Bhí Breatimeacht ar siúl agus an pobalachas sin i ngach áit. Agus tá an leabhar ag plé é sin chomh maith, fírinne pholaitiúil, conas atá an saol ag dul ar aghaidh leis an fhírinne pholaitiúil sin. Agus tá carachtar sa leabhar, Kate is ainm di, tá, is cara le Seán an reacaire, agus. Tá sí ag déanamh tráchtais san ollscoil san eolaíocht pholaitiúil agus tá sí tá sí ag ag plé é sin an pobalachas agus ceapaim go bhfuil sé sin an-tábhachtach agus tagann an reacaire ar ais chuige sin tríd an leabhar chun léiriú go bhfuil sé sin páirteach bhfuilim ag plé fírinne pholaitiúil chomh maith. Agus tá na rudaí sin taobh thiar. Is féidir leat a bheith caolchúiseach leis sin. Ní gá duit rudaí a rá os ard, ach a bheith caolchúiseach agus iad a chur isteach. Ansin, an t-iarnua-aoiseachas, fírinne liteartha. Tá trí chineál fírinne, fíor, tá an zeitgeist, agus fírinne liteartha, an t-iarnua-aoiseachas. Ar dtús, bíonn fadhbanna ag daoine leis an t-iarnua-aoiseachas go minic, cad tá ann go díreach? agus bíonn sé deacair le daoine a rá cad go díreach atá ann. Ach go simplí, is saothar, is, bhuel, iarnua-aoiseachas, gluaiseacht ealaíonta, ach sa saol liteartha agus le gach rud, is rud. féin-chomhfhiosach. Bíonn an saothar féin-chomhfhiosach, tugann sé aird air féin mar shaothar liteartha, tugann sé aird ar a shaoragacht féin agus feictear, tá mórán slite chun é sin a dhéanamh agus is féidir linn é sin a aimsiú, go bhfuil, go bhfuil, tá sé ag pleidhcíocht chomh maith, tá sé spórtúil agus. Feictar é sin agus ceapaim féin go bhfuil, tá stair ollmhór sa tír seo ag an iar-nua-aoiseachas toisc go bhfuil, ceapaim féin gurb iad na hÉireannaigh a chruthaigh iar-nua-aoiseachas liteartha agus daichead bliain ina dhiaidh sin chruthaigh na Francaigh teoiricí chun é a mhíniú dóibh féin, cad a bhí ann. Daoine de leithéid. Jacques Derrida agus Roland Barthes. Agus, agus ghlac, ghlac Derrida go mór leis sin, ghlac sé leis gur tháinig, dúirt sé gur tháinig sé faoi anáil James Joyce. Agus an chéad úrscéal iar-nua-aoiseach sa saol, deir duine amháin gurb é At Swim-Two-Birds le Flann O'Brien, deir duine eile gurbh é Finnegans Wake. le Joyce, agus tháinig siad araon amach i 1939, agus dar ndóigh, Flann O'Brien, scríobh sé i ndiaidh sin, scríobh sé úrscéal iar-nua-aoiseach eile sa Ghaeilge, An Béal Bocht, agus ní ghlactar leis mar shaothar iar-nua-aoiseach go minic, ach is saothar iar-nua-aoiseach é. Agus pléifidh mé sin im leabhar Clocháin sa Scoilt sin. Saothar de leithéid le daoine de leithéid, Alan Titley, Máirtín Ó Cadhain, Liam Mac Cóil, an-chuid leabhar iar-nua-aoiseach agus le hEL anois leis an t-úrscéal EL. Go minic nuair atá údar ag iarraidh leabhar a scríobh teastaíonn uaidh go mbeadh an léitheoir gafa leis an scéal, go nglacann an léitheoir le fírinne an scéil agus tá an rud sin cealú an díchreidimh. You know, tá a fhios againn go léir nach bhfuil sé fíor, tá a fhios againn go léir gur, gur ficsean atá ann ach déanaimid dearúd ar sin chun sult a bhaint as an saothar. Ach leis an, leis an, an, an t-úrscéal iar-nua-aoiseach, tarlaíonn sé sin chomh maith. Ach bíonn sé ag pleidhcíocht leis, leis an t-úrscéal EL, Seán an carachtar a labhraíonn go díreach leis an léitheoir. B'fhéidir gur chóir dom rud a rá faoin scéal, beagán a rá faoin scéal. So sa tsraith. comhaimsire. Tosaíonn sé, tá beirt fhear óg ann, tá siad ag roinnt tí i mBaile Féitheán i gcathair Chorcaí. Ansin, tá siad ann sa teach lá amháin agus tá cuileog ag dul timpeall sa teach. Tá Seán, atá ag déanamh staidéar ar an nGaeilge sa choláiste, agus Peadar, atá ag déanamh staidéar san eolaíocht. Feiceann Peadar go bhfuil cuileog ag dul timpeall. Tá sé ag cur isteach air. Faigheann sé nuachtán agus maraíonn sé an chuileog. Agus ansin tá smaoineamh aige. Tá micreascóp ar an mbord. Rugann sé ar phíosa páipéar agus chuir sé ceann na cuileoga ar shleamhnán, cuireann sé braon uisce air agus agus píosa plaistic trédhearcach thairis sin, cuireann sé é sa mhicreascóp agus ansin feiceann sé tríd. Cad a fheiceann sé? Beirt fhear bhídeacha, beirt fhear mhicreascópacha laistigh ann agus tá siad ag bá san uisce. Glaonn sé ar Pheadar. Tagann Peadar, feiceann Peadar iad chomh maith. Tá siad ann agus tá sé sin dochreidte, cad tá?

ansin agus tá gach rud scaipthe, tá na cuileoga scaipthe, tá na fir bhídeacha scaipthe, na firíní mar a thugaim orthu. Agus mar sin tá plean acu ansin fáil amach ar tharla sé seo riamh sa saol agus ansin sin an tsraith chomhaimseartha gur tharla sé faoi go raibh duine darb ainm Jan Swammerdam agus fíordhuine a bhí ann. Tá gach rud sa tsraith. stairiúil. Tá sé fíor. Tá gach rud sa leabhar seo fíor taobh amuigh de na rudaí nach bhfuil fíor. Agus ní amháin sa tsraith stairiúil, sa tsraith chomhaimseartha, is féidir leat siúl timpeall chathair Chorcaí agus gach rud a aimsiú, gach pub ina bhfuil siad, gach cúinne, gach. Agus mar sin, bíonn, arsa Seán. Tá sé ag cur na rudaí sin le chéile. Ach leis an t-iarnua-aoiseachas, is rud an-thábhachtach é toisc go gcuireann sé rudaí, cuireann sé rudaí as a riocht. Agus tá sé sin an-shuimiúil toisc go mbeimid in ann plé choincheap na fírinne. Agus ceapaim gur rud. Ana-thábhachtach, ach gur stíl liteartha é a bhfuil tábhacht ag baint leis, agus mar sin, an tslí ina bhfuil rudaí. Tá rud éigin eile, so sin cealú an díchreidimh, tá rud éigin eile, idirthéacsúlacht, agus tá sé seo, tá sé sin ana-thábhachtach sa scéal chomh maith. Rud idirthéacsúlacht, sin an tslí ina bhfuil, ina bhfuil, tá gach. saothar liteartha. Tá sé fite fuaite i gach rud eile. Tá baint ag gach rud le gach rud eile. Níor cruthaíodh aon rud i bhfolús. Aithníonn an saothar iarnua-aoiseach é seo. Bíonn sé ag pleidhcíocht leis an nóisean sin. So tá sa leabhar, i m'úrscéal El, tá. tagairtí liteartha ar fud an leabhair. Tá tagairtí do Ulysses le Joyce, do Gargantua agus Pantagruel le Francois Rabelais, do shaothair Dante, don Bhíobla, miotais na Gréige, gach rud, agus insíonn sé a scéal féin tríd an leabhar. Agus. Ach tá sé ag déanamh é sin, ach tá sé ag baint faoi reacaireacht Sheáin ansin ag an am céanna. So tá gach rud ag tochailt faoi gach rud eile. So tá ceithre rud ann ansin. Tá an, an, tá an fhantaisíocht féin. Ansin tá. reacaireacht Sheáin ag insint dúinn nach bhfuil, nach úrscéal é ar chor ar bith. Ansin tá an stair, atá fíor, chomh cruinn agus is féidir liom, agus ansin tá an, an idirthéacsúlacht, tá na tagairtí liteartha ag insint a scéal féin. Tá, tá na rudaí sin go léir ann ag an am céanna, agus cruthaíonn sé sin rud atá an-tábhachtach, cruthaíonn sé déscaradh. An rud is déscaradh ann ná rudaí atá ina nglanmhalairt dá chéile ach tá siad go léir ann ag an am céanna. Agus cruthaíonn sé sin scoilt in intinn an léitheora agus tá ar an léitheoir an scoilt sin a réiteach agus tugann sé sin doimhneacht, leibhéal eile don saothar. Agus ceapaim go bhfuil sé sin an-thábhachtach i ngach rud, ní amháin i gcúrsaí liteartha, i ngach rud, an déscaradh sin. Má tá déscaradh ann, tá cumhacht eile sa saothar. Mar sin, sin an t-iarnua-aoiseachas. Is ba mhaith liom rud a rá ag an topaic, má tá an fealsúnacht. Ní gá don scríbhneoir a bheith ag cur téamaí fealsúnacha sa scéal, ach taitníonn sé liom agus chuir mé.

sa chruinne. Agus an, you know, tá an leabhar ag plé na fírinne ach tá sé ag plé ní amháin na fírinní atá againn ar an idirlíon agus pobalachas agus gach rud ag dul timpeall ach tá an na creidimh is seanbhunaithe atá againn chomh maith. Agus is an tá sé sin

Níos faide siar ná sin, ba dhia é i reiligiún ársa na gCánaanach, agus d'eascair Giúdachas as an reiligiún sin. Reiligiún ildiach ab ea é, agus d'eascair d'eascair Giúdachas as sin. Agus bhí dia, bhí dia eile ann, agus El ab ainm dó. B'é an dia is airde, athair na ndéithe eile, ab ea é. Agus. Nuair a d'aistrigh na Giúdaigh ó ildiachas go haondiachas? Thug siad El leo mar Dhia, mar an t-aon Dia amháin. They're going to hell, going to hell. Agus an tslí ina bhfuil siad, tá sé sa Bhíobla. Nuair a léann tú sa Bhíobla, in aistriúchán an Bhíobla, nuair a léann tú an Tiarna sa bhunBhíobla, sa Bhíobla Eabhraise, El a bhí ann. Tá sé ar fud na háite. Agus, so mar sin, cad is El ann? Is pearsantú é ar an bhfírinne absalóideach sin. Is pearsantú é. Tá gach. rud, gach fírinne atá ann, téann sé ar ais go dtí an Dia Abrahámach. Is pearsantú é ar an bhfírinne sin. Agus sin an rud a phléim sa leabhar. Pléim an trí, agus nílim ag seanmóireacht, ní féidir liom a bheith ag iarraidh a rá le daoine, Ó, níl Dia ann, níl sé sin fíor, tá sé sin seafóideach. Ní féidir liom. Rachadh sé sin in aghaidh meon an leabhair. Tá an leabhar ann chun ceistiú cad is fírinne ann. Ní theastaíonn uaim a bheith ag insint do dhaoine, ó, you know, seo iad m'fhírinní féin. So, mar sin, sin an, is maith an rud é go mbeadh fealsúnacht ann, go mbeadh leibhéal eile ann sa saothar agus go mbeadh muid in ann na fírinní go léir a phlé. Agus tá an, an, an fhírinne absalóideach sin, tá sé sin san eolaíocht chomh maith. Níl sé. sa reiligiún amháin. You know, creideann an eolaí go bhfuil, you know, go bhfuil fírinne absalóideach ann. Tá a fhios aige, nó aici, nach bhfuil a fhios aige cad atá ann, ach creideann sé go bhfuil an réaltacht oibiachtúil ann, agus nílim á rá nach bhfuil sé ann, ach ag ceistiú cén tionchar atá ag an gcoincheap sin, fírinne absalóideach. cén tionchar atá aige ar an saol atá againn. Agus, bhuel, sin na trí rud, an zeitgeist, an t-iarnóiscreas agus an fhealsúnacht. Agus ceapaim gur, gur maith an rud é an, an, an t-úrscéal chun rudaí mar sin a phlé. Agus, ba mhaith liom críochnú, b'fhéidir, le rud éigin faoi m'eispéireas mar, mar údar. Ag scríobh sa Ghaeilge. Agus úrscéalaíocht, is iontach an rud é a bheith in ann saol a chruthú, saolta a chruthú agus ansin a bheith ag maireachtaint iontu. Is féidir leat maireachtaint sna saolta, sna saolta sin. Agus is iontach ansin, go háirithe agus tú ag scríobh sa Ghaeilge, an teanga is áille dá bhfuil ann, agus an, an, an rud sin a chur le chéile. Agus eh. Tá sé, mholfainn do gach éinne dul le scríbhneoireacht, rudaí, rudaí a scríobh agus na saolta sin a chruthú agus is féidir linn, is féidir le gach éinne é a dhéanamh. Is scéaltóirí sinn go léir, is scéaltóir gach. éinne sa saol seo. Is cuid dár ndaonnacht é an scéaltóireacht agus is féidir linn scéalta a chur le chéile, úrscéalta a scríobh, rudaí a chur le chéile agus mholfainn daoibh dul i ngleic leis sin. Agus leis sin, críochnód. Go raibh míle míle maith agaibh.